anatengeza bondani Tay Grin asakunamizeni ni munthu wokuti alibe talenti koma amakakamira zinthuzi komanso kuti asegule ziseko kusegulira amalawi ayi iye amangoziganizira pake nini madaboti mpaka na pano Tay Grin te- kumuonanso Tay Grin opanda talenti ngati uyu.

inu mukuvutika no fuel Tay Grin kutenga 300000 akupasa Awilo Longomba kuti a Tay Grin ano a- ano mmalimbikira amakuthandiza ndi chani mipata imene munampasa Tay Grin akanakhala munthu wina oh Malawi ali patali Asa- ata- atasegula patali ameneyo ni munthu ozikonda ni munthu ozikonda

ine nadana naye amene uja atapita atapita ku south africa atapita pa radio station pa tv pa channel o kumawauza kuti kumalawi konse kulibe rapa orapa ndiye wabwesa wabwesa rapu ndiye kumalawi if it's not wow ta iwe iwe iwe tapa- iwe takataka kupanga hip hop mMalawi muno ukanena kuti mMalawi muno ukupanga hip hop ndi kuonanso hip hop yakeyo ati 2 by 2 gaga 2 by 2

segula ziseko koma iye amangopondereza ndiye mmapanga mmapanga anthu aja promote anthu omwe akukuponderezani Tay Grin Tay Grin Tay Grin Tay Grin koma Tay Grin wake wachabe chabe ngati Annie Matumbi Annie Matumbi Annie Matumbi amene uja ndi munthu omamutumiza ku Jamaica

1 million dollars mwapasa anthu ama- aMalawi ayi amwene sangakupaseni akwatenga ndalama akapasa Wizkid Awilo Longomba nkhalamba yakuti inatheratu kalekale inatheratu kuzoyimbaso zinada- zin- zinapita kalekale amwene ine Awilo Longomba ankaimba- ankaimba ndili kamwana ine nizakafundira kuti panopo kuli oyimba ambirimbiri kumalawi kwa ndi matalenti sumapanga promote bwana

ana- anamuyimbisa uje danlu danlu kuchoka pa stage anayamba kusatira tegri ine ndi jojo jojo jojo waku eh, T- T- T- eh, waku eh, mbc tv uja tinasatira fake eyi anafika mene muja mwene kwaluwa mene muja amba kuphwanya makapu ase mbali

He's a fake guy. There are so many people who are better than Tay Grin that deserve to be there and open the doors for Malawi. Kuwasegulira ziseko aMalawi ndikuuza kae mtayakedi koma munthu mose anayambira muja mose anayambira muja polizi pamene amamuziwa chitokakamiza chitokakamiza matumbi he Tay Grin zimenezo zithe Eh, tione ana ena apa eni eni Ma- Malawi atukuke ine chiyambireni Tay Grin kumuona kupanga zidati sinapita mwana pala akuthandiza munthu aliyense amapondereza akapita kumene kuja akaona kuti ili ngini i- i- imwene nawo kuti ayipondereza basi afuna iyeyo wala samamusankha because uja alibe talent kumapanga support artist okhalanso ndi cause osakhala munthu artist ya uzikhalanso ndi cause kuti iwe ku- chabwino kuimba umaimba komano what is your cause what do you stand for uli ndi maprinciples iwe kapena basi kulikonse kuli ndalama ukupita ngati au- a- adanu adanu ngati a Matumbi pano a Tay Grinso ndi amene wazijoyina nawo ukuzampeza munthu angokhala phe ine munthu amene ndingampange salute ine ndi namadingo namadingo took a stand namadingo went boldly kamfusa mafunso nani chakwera kuti konko konko konko konko and I salute namadingo for doing that because it shows kuti namadingo apart from being a oyimba he's got a cause Be involved. Be involved. I, I stand for something. Ine sungandigule ndi ndalama. At the expense of Amalawi. Amayi kumamwalira. Amayi kumazunzika. Ine nabwana ndikuyendetsa galimoto. Ine nabwana ndikudya bwino. Oh, ah, ine sindingapange. Ine stand up for the people. Why? Because I am my brother's keeper. I am nobody without you guys. Mukamba kuti JB JB ndinuyo mumampangitsa JB kukhala JB. Ndiwe naye koma kumapangitsa zake zima ndipeteka because inuyo ndi amene mandipanga value. Kupanda inuyo ine sindingakhale ndakulongera anthu anga. Kulongera anthu amene amandikonda.